onye ọbụla na-eme ya n'ọgbọ onye iwe na-ewe iwe ya ga-ajụọ nwanne mara nwanne ya onye akọzi ndị ọnịcha ka o nwere onye mejọrọ ibe ya na ibe mere emewo anụ ma ncha kamgbe Thursday na-anọkwa ka anyị si anọ anyị na-eriri ikwe nwaanyị ihe biko onye ọbụla bụ ndị ọnịcha iwe n'obi

Em, ọkọta anụ ịgbara ahụ ya anụ karịa ọdụ ala eme ote ọdụgo ibe a la-eme enweghị isi mana ibe m na-ayọ wụ nke onye chiri ya zere ma ndị na-aba mba ma ndị na-ewe iwe ma ndị na-eme nothing oge eberegola mgbọgbu onye sikwala ibe mmadụ ihe ma e were nkata kuru mmiri eme Ihe anyị chọrọ na Ajim ibe ọma n'aka anyị esi anyị ma Ajim Ajim ụba Ajim nwoke mba eji ama atụ ọ dụ mma ọ wụ mbichi anyị na-eme n'ihe ọdụ m lebe ebe agba ovela ala ala a ajụ ọ mmọnwụ ndị Izuogu ire anọkọta nke mama ebe si gbata gbere anyị anyị na-agbagharị gburugburu ka m, ibe a nwere na nka ma chọghị ekwu iwe onye ọbụla onye ọbụla zuo ike
kele Ajim worldwide kele Ajim udo worldwide udo chịa la Ajim anyị makwa ahụ otu anyị dụbu mbụ so anyị si otu ahụ lọ nta ahụkwa Mm, ọ ya dị otu ka a. onye ọbụla iwe dị la obi ya butuo mụ na abụọ na ibe anyị na-eme ugbu a bụ Ikeji Yes. o ru afọ ụwa na ya ị bụrụ anyị nọkọta nsịsa anyị gbakọlata rịtakwara nta wee Ikeji anyị n'ọnịcha ịghọtara otu anyị na-eme ndị ọnụmọzọ na-emekwa kwa ya oludo na-achị

Ajim niile na mma unu abụọ nụ ote anyị nọ n'Ikeji ugbu a Ikeji eme ya ketere anyị ife ọma anyị ji ya weta ife ọma n'ibe anyị afụ nwere ụdị nna batakwala Ajim ọzọ sị anyị nọ karịa otu anyị nọ mgbe gara aga unu abụọ nnọọ Ikeji ebe anyị nọ ọnịcha branch anyị na-akụziri ọnịcha uticha ife ha wụ anyị na-eme ya anyị la-akụziri other branches Ọnịcha lead, other- others follow. ọdụ m o doro anya na o nwebere branches we- riri ji mbichi Ikeji ndị agbọ na-eri la agbọ anyị a na-eri la ọnịcha Eh, eh, na-erichi ndị agbọ nọ n'ọnịcha anyị si ya gaziere onye ọbụla

chairman ọnịcha branch ụfọdụ si anụ ha aha ọnịcha branch a iwe ebido iwe ma ha na-ebịakwa gbagha bridge iyi ọnịcha o jee ebe ha je-eje jee kpalọ Eh, mana ife anyị na-eme ụsa ọ dụ mma lasiri la mee ya esere enyi na enyi ya fụta n'ụzọ ya mee na tiwa ahụ autonomous bịara isere anyị tiwa ahụrụ m
ajem ya dịkwa la udo
nwanne ya gazie ya gazie ya gazie ise onye chiri ya ze onye ka ọ ji ya gwute ji

ji ya nke afọ a maka nke last year gbara ọ dara anyị eja eja mana ọ ga otu anyị si o- chineke dịkwa anyị ndụ maka mmere anyị na ọsụrụ nwa anyị mana ọmadụrụ anyị ụnyaahụ ọzọ otu anyị si erikọta kịta na otu anyị si achịkọta onwe anyị kịta na anyị gara achịkọta ya na-agakwa n'iru and ọ mara ya emechakwa wee dịkwa na mma ọzọ so onye ọbụla sịrị na ọ ga-etise ajem onye tise ezinụlọ ya onye ọbụla ị la-akpa nkata ọjọọ si na ihe ọma ma bata la ajem anwa ọ la ezinụlọ ya ka ọ gara ihe ohe ya eso na-aga ihe otegbu chineke nna orisa bi la igwe aja ala nkwọ Em, alịkọ ọhụụ mara anyị. Ndeaboh ma ndị m cheta ma ndị m echetara ngwa ndị a niile echekwa ụmara a niile ndị m cheta ma ndị echeta amaghị chineke na ndị eluigwe ya biko ya meere anyị anyị ka anyị amahụ ma ọ ihe tisara be anyị maka ihe a kịta na ya wepụta esu wee chịkọtakwa anyị ọnụ

Ọnịcha branch anyị nọ na be chairman na chief Ebubedike one na Ndeaboh General. the general ọ ya na-ekwu okwu egwu biko anyị na-ekele ajem worldwide la-asị la ọ ya-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma n'aha jizọs Amen. ebe onye nọ ife ọ na-eme ga la-agara ya siri were n'aha jizọs biko nke onye chi ya zere onye mejọ ya gbaghara sị anyị gaa la ihu ekpere anyị wụ la ọ ya-adịrị ajem la mma la ụtụ dịrị a la mma la ebe dịrị a la mma la abalị la aha jizọs anyị ga la-aga n'ihu ịla azụ awụhụ pọshọn anyị n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen.